Enugu ama m na unu ka nọ esonyere anyị na matters of the moment oge anyị ji atụ ihe uche oge tutu na gbugbu anyị ji akpa nkata n'ihe gbasara anyị n'okwu akpụ n'ọnụ ọ nya bụ matters of the moment um, a segment of uh, breakfast show good morning Coal City and today we have the good fortunes of hosting The Honorable Commissioner for Culture and Tourism Enugu State, Dame Ugochi Madueke. anyị ekene gị ọmalịcha nwaanyị ọ dị m ka ọ nya bụrụ na telivishọn ka a na-afụ gị kịta ka ndị mmadụ ghọta ihe m na-ekwu
ndị Enugu ekene m unu ụtụtụ ọma nụ nke onye chiri ya zere ọ na-asụkwa igbo so ọ ga-eso anyị wee sụọ igbo na na mkparịta ụka anyị a taa onye akakwana anyị nwa bụ ndị isi oche sụọ igbo a nwekwa ka ọ dị echefukwala na abụ m kọmishọna na-ahụ maka ọdịnala o culture eyinu ọ nyanwa bụ asụsụ ihe anyị melụ asụsụ anyị bụkwa ọdịnala ọ nyanwa bụ ihe melụ ọkwa ihe ejiri mara anyị ngwanụ ọ gbajugo dọlụ nụ butenụ oche unu nso n'igwe okwu ka anyị bido nụ nkata ozugbo ozugbo lotekwa na ị ga-esonyela anyị mgbe ọbụla na ime eh, this segment by ịkpọ anyị na 09072759950 09072759950 ma ọ bụ ịkpọ anyị na 07068158029 07068158029 ka ị jụọ the commissioner for culture and tourism ajụjụ ọbụla ị chọrọ ịjụ ya gbasatalụ ọlụ Enugu State government ji na ministry nke ọ nyanwa na-afụ maka ya ihe anyị chọrọ ịgbakwasị ụkwụ wee kpaa nkata taata bụ exploring abandoned tourist sites in Enugu State and we're having this chat with the commissioner so ọtụtụ ihe emego n'Enugu State anyị akpọgo other commissioners ekwuo maka ụzọ ekwuo maka ọkụ ekwuo maka mmiri ekwuo maka smart schools ekwuo maka smart Dame Ugochi Madueke mm. ọlụ akalịa anyị bịara ọlụ anyị anụkatakwa anyị bido nụba na hotel presidential most of us that grew up in Enugu will always remember that hotel with nostalgia ka ọ dị mgbe nwa mm. mgbe ahụ ọ dịkwa otu ahụ ọ na-aba anyị n'anya a sị m kwụsị ịkụ aka m na-akụ

Ugochi Madueke abụkwanụ m kọmishọna na-ahụ maka ọdịnala njere njere oriri na ọṅụṅụ Ọ bụ ya bụ nnukwu Oringo. ọrụ. Ị na-anụkwa Oringo minista Oringo n'onwe ya.
ndị Enugu anyị na-ekene Chineke n'isi onye ndu anyị bụ Dr. Peter Ndubuisi Mbah onye Chineke wetere ka o wee mezie Enugu steeti onye chineke nna zitere ka emezie enugwu nwaada ihe i kwuru bụ ezie n'ihi na ihe a na-arụ n'enugwu karịrị akarị mana m ga-elimite onwe m na ministri nke m i kwuru maka presidential hotel ọ bụ ezie na ọrụ amalitela na ya bụ presidential hotel unu ga-amata unu ga-echeta na presidential hotel bụ njirimara enugwu onye ọbụla bịara Enugu mgbe ọ bụ presidential hotel onye ahụ ga-asị gị biko nọọ nnukwu mmadụ bata ọ na presidential hotel ka ọ na-eje enwe nnukwute mmemme ọ na presidential hotel anọgidezie presidential hotel bịa nwụọ pii mana chukwu daalụ his excellency bịa wee sị mba na a ma ahapụkwa presidential hotel otu a n'ihi gịnị na ọ bụ njirimara Enugu ọzọ bụrụkwa na Enugu emepewego biko na ụmụnne m ndị wawa ndị Enugu be anyị ihe a na-arụ n'Enugu kịta karịzikwara Enugu ihe anyị na-arụzi kịta bụ ka eweruzie Enugu ka ewechite Enugu na ụdị ọ dịbu mgbe nke Okpara ha mgbe ahụ Enugu bụ the capital of ala Igbo ọ ihe anyị na-eme ya presidential hotel a ị gbafee ebe ahụ kịta ị ga-ahụ n'ezie na ọrụ na-aga n'ihu na ọrụ ebidogo n'oge adịghị anya a ga-arụchakwa ya i kwukwara maka International Conference Center ee ejere m one radio program nya ofu onye kpọọ sị na enweghị ihe a na-arụ ebe ahụ nsị ya na ọ dịrọ informed meaning na ọ marọdọ ebe a nọ because na mụnwa na-eje inspection ebe ahụ ugboro ugboro ọrụ na-aga n'iru nke dị egwu na International Conference Center i ruo ebe ahụ ị ga-ahụ na ihe His Excellency na-eme ebe ahụ ee eh, ọ bụrụ ndị Ọnịcha asị gị dịrọ mma hmm? so International Conference Center bụ ebe ga-eme Enugu adịkwa ndụ ọzọ ọ bụ ebe ga-eprojekt Enugu to the world maka na eh, otu dị iche iche ga-abịabazi na-eme kọnferensị ha n'Enugu anyị ga na-enwetazi ndị Nigerian Bar Association anyị ga na-enwetazi ndị ICAN anyị ga na-enwetazi ma ndị pharmacist ndị otu dị iche iche ndị Rotary International ndị na- ndị na-ebukwa Rotary crowd. na-ebukwa na-ebukwa crowd so ị fụ na kịta anụnwa n'Enugu kịta gwagodi m ofu ebe ị ga-ehostnwu ụdị function anwa ga-eri 3000 people o nwerọ ọ dịrọ so ee international conference center ahụ dị nnukwute mkpa ihe na ihe ndị ọzọ dịchakwa na ya enwekwa ebe a na-enere ihe onyonyo nke ndị oyibo na-akpọ sinima sinima dị n'ime ya Okay. e nwere dome nke ndị oyibo na-akpọ dome dome ahụ will sit about eh, ọ dịka ebe 1000 people E jili ya na-eme hall. yes mba họlụ dị họlụ dị ịbụọ Okay. nnukwu agbagba họlụ họlụ dịcha nke dịzi egwu bụ na enwekwa ebe a na-ere ihe maka ndị mgbere a ga-enwe enwe shops shops kalịrị akalị Ogo. so anyị bịakwazie nee anya sịkwa na n'ebe ọ bụ na international conference center na-ebu ụdị ebube anụnwa abịa na ọ ga-adịkwazi mma ka anyị mezie ya ka ọ bụrụ a city center city center bụ ebe ọ ga-abụ ị bata ihe niile a na-eme ihe niile zuo anyị wee sị ka a rụnyekwuo maka na ana dị ana dị ebe ahụ kalịrị akalị anyị wee sị ka etinyekwuo this 380 rooms 5 star ọ bụrọkwa 4 ọ bụrọkwa 3 nne 5 star ka etinye 5 star hotel anụnwa ebe ahụ ndị ndị na-apụ apụ eje ebe ọzọ ga-aghọta o ihe wee bụ- o wee bụrụ na isizie ị ma na anyị nwere international airport Mm. nwekwa idea dị Akanu Ibiam international Eh, eh, eh. now ọ bụrụ na ị nee anya ị fụ na international airport anyị ahụ ọ naghị arụ ọrụ sọsọ eh, airline na-abịa Enugu international flight na-abịa Enugu bụ Eh, Ethiopian Airlines Ethiopian Airlines. mana anyị chọọ ka Enugu anyị a eh, ka Emirates bịaba anyị chọọ ka Qatar Airlines bịaba anyị chọọ ka British Airways bịaba anyị chọọ ka Delta Airlines O- ha niile bịaba Enugu ọ ga-adị anyị mma Mm. ha niile bịaba Enugu onye na-ere mango bupụta o lee onye na-ere icheku bupụta o lee Ọ bụ afịa na-azụ. afịa na-azụ n'Enugu niile ị ghọtago mana otu ọ dị kịta ọ naghị arụ ọrụ so ọ nya ka anyị nere anya wee sị mba na for this our international airport to work na e needịrị ezigbote họteelụ n'enugwu ga-amatchikwa na international Gaa ma- standard gị bịa nee anya kịta anyị nwere Marriott n'enugwu anyị nwere Hilton n'enugwu anyị nwere Sheraton n'enugwu anyị nwere eh, eh, Four Points n'enugwu anyị nwere any brand then ị chọọ ka international airport gị na function na function ị chọọ ka Enugu pụọ from ndị ọrụ oyibo to ndị ọrụ ebe a na-eje eje ọmangwa ọkụnọ so his excellency ya bụ nwoke enweka uche o wee tukwula anya wee sị mba na ebe ọ bụ na international airport dị international conference dị na anyị ga-enwekwa international hotel wee sị na ọ ga-abụ 380 rooms ozubekwe hmm. maka na ihe na-aga ime n'Enugu ga-adị egwu in another one year ee eh? unu ga-afụ ndị si ebe ha si ha sị gị na Enugu ka ha na-ejezi ibi hmm. ị ghọtago so I was na this 380 rooms hotel dị nnukwute mkpa hmm. e wee site kwa ya na that same place international conference center dị so ị fụ na ndị bịa conference ị bịa conference e nwere ebe ị na-eje hmm. hotel gị dị ebe anwa

ebe nwee international eh, outlook ga-enwe eh, five star hotel ọ dịka ọsị ya bụ tourism kee nke na-eme ọ sọsọ ya bụ ebe i- eh, unu na-etinye anya na gọọmenti Keki- nke a. keki- kee ka i si enwekwala- e- ebe a nọ ọ dị ka ide aga aga ọ ga-abụ na m amara ebe Ide ahụ. nke Before kpọfee m kpọfee m kọmishọna O, ị mara nke na-akpọtụ kpọfee m nụ. Ee, ndị Enugu mgbe e mechara anyị appoint as commissioners wee bịa wee tukwula ala wee nenebe nenebe Enugu nenebe Enugu maka na abụ m nwa Enugu kwụyalịbakwa ma Eto mgbe ị nọ Enugu, na-akwụyalị aga m Chinatown Primary School jee Awkunanaw Girls Okay. ị ghọtago abụ m nwa Enugu 042 dị gị na abụ m onye Enugu a na-anụ m n'Enugu so ezu m ezu nya m wee bido wee kwụghalịba wee sị ka m chọbakene ihe dị n'Enugu m wee kpọọ ndị lokal gọọmenti chairman nọ mgbe ahụ wee sị ha biko na onye ọbụla ma ihe dị na be ya ọ bụrụ na enwe a tourist site dị be unu biko send alụnụ m ya anyị akwụsịrọkwa ebe ahụ anyị wee bịa wee inaugurate local government tourism committee nke local government chairman bụ onye isi ya a councillor ga-adị in charge of tourism committee nọkwa na ya ofu igwe na local government ahụ nọ na ya then a ga-enwe three other members even dpo local government ahụ nọkwa na ya anyị wee inaugurate ha anyị wee bido njem wee jegide jegide jegide wee fụ na Enugu na Chukwu Chukwu afụka Enugu n'anya anyị wee fụ na Chukwu gọzili Enugu nne ị makwa na enwe ebe a na-akpọ ọhụm Mhm. ọhụm Ọ dị waterfall n'Udi, Udi local ọhụm government. dị n'Udi local gọọmenti i lu ebe a ee i kenebe Chukwu for Enugu steeti ihe anyị na Ọhụm bụzikwa national monument mhm. ya alụbaghị ya ka na o so na ihe dị na pipeline o so n'ihe dị na pipeline mana pipeline nke ha ma kpọchazi ya pipeline because before December mm. before December we'll be done with ma Ọhụm ma Ezimo waterfall mm. ma Eziagụ complex e, nke ha na-akpọkwa Iheneke mm. ma nke dị n'Ọgwụ nke Ọgwụ Ọgwụ Ọgwụ ama m Ọgwụ niile ọ bụ waterfall oo ma Akpọfụ lake nke dị na eh, eh, nkanu Nkanu east East. local government ma Oji Arumu nke dị na eh, Inyi Oji River local government ma enwe gịnị bụ Oji Arumu mmiri Ọ, mmiri mmiri anwa buru ibu ee mmiri anwa 1000 people ga na-egwu ya ọ ma mgbarụ agbarụ yes dịkwa n'Enugu ihe dị n'Enugu nwa- ịgba- nke Eziagụkwanụ nke dị na Eziagụ kpọ ọkụ ofu ofu akụkụ jụrụ Jụọ. oyi ofu akụkụ kpọrọ ọ- na-ekpo ọkụ
ọ dịkwa na ị na-afụ ha ya ka naabọ ofu na-agakọ mmiri ha naabọ na-agakọ nya i gwugide mmiri na nke jụrụ oyi Ịgbafe oyi gị. tụba gị Ije banye ije eje ije. pụta ọkụ anyị nwekwaziri nke ndị oyibo nke ndị Igbo na-akpọ ọgba caves Caves. yes anyị nwere cave dị na Eziagụ a ee ofu Eziagụ a kwa cave nke Eziagụ a e ha kpọrọ ebe Chukwu biri ọ dị n'Ọwa n'Eziagụ Local Government anyị ejegokwa ya o wee bụrụ na n'ezie n'ezie asị m unu na ọ dịkwa ka Chukwu biri ebe ahụ n'eziokwu kedu ka ọ dị kọwala anyị before anyị Ọ eje dị ndị Enugu ebube. ga-ejekwa Ọ dị ahụ. egwu.
ọ dị n'azụ the local government eh, sector headquarter secretariat na anị anị ya Eh, so i ru ebe ahụ ị fụ ọlụ ebube Chukwu so a sị na Chukwu bi ebe ahụ e wee nọgidezie ndị ụwa ụmụ mmadụ wee nyegide Nyekata ya nwoke nsogbu, nsogbu mkpọtụ karịa. mkpọtụ karịa onye di enyere ego nri o jekwube Chukwu onye ịmaga ụdị ha ụgwọ akwụkwọ gwụ e jekwube Chukwu nwoke wee nọgide wee sị mba na Ụtọ nọ ya na wee- ndị Eziagụ enyekarịa ya nsogbu ka ya- ka ya jegha o wee mana na- ịbata ebe ahụ ị mara na Chukwu ebibigo i lu ebe ahụ ị ga-afụ ihe dị ka ite ị ga-afụ ihe dị ka akwa ya bed it will be it's obvious

so ịmago Enugu dị blessed amaro m nke m ga-akpọ ka m ghara ibe ya hmm, ịmakwa na e nwe pyramid na n'Enugu pyramid yes na Nsude pyramid gịnị nke groundnut ka rice pyramid na ji aka ya form naturally now the story wee bụrụ na even even ị google ya ị ga-afụ ya the Nsude pyramid but ha sị na mgbe ahụ na ihe a na-eme bụ every 10 years ụmụ nwaanyị eje eje mezigharịa ya ịmago mana ndị ọcha ndị ọcha ndị ọcha mebikwa na ụfọdụ ihe ndị ọcha abịazie wee nyebezie ha the impression maybe na a na-efe ya efe ọ na a na-agọ ịmago ha kwụsịzie since 1935 aka agabero ya afịfịa tochicha ya so na ihe anyị nọkwa kịta bụkwa gịnị irecover mgbe ọ dị 10 ise n'aka nni ise n'aka ekpe the pyramid yes kee ebe ị sịdị na ọ dị nsude ọ dị na nsude nsude Mhm. then enwekwalụ ebe ọzọ enwe crocodile Mm. na agụiyi Mm. ehe agụ- agụiyi ka nkụ lakes agụiyi na be anyị ka nkụ mana nke dị iche bụ nke ọzala ọzala nka ọzala Nkanu West i lu ebe ahụ ee onye na-agọ ya Mm. kpọọ nke nwoke agụiyi nke nwoke apụta ha ada abịa together ị ma emekata afụ ka ya na nwunye ya yi pụta Ha na-abịa iche ha iche. na-abịa iche iche nke ọbụla ọ kpọrọ ọ kpọọ nke nwaanyị nke nwaanyị apụta ọ kpọọ nke nwoke nke nwoke apụta so họteelụ anyị na-alụ bụ e- maka na anyị ma ihe ga-eme n'Enugwu anyị ma ụdị enwere ike ịnanya n'elu plen adapịa ịnanya n'elu na plen ịnanya n'elu na plen ịnanya n'elu na plen ụdị otu anwa like ndị a niile a ga-ewe n'ọrụ hmm? ịma na arụcha ihe a niile ha niile fọnkshọn ba ịfụ na onye na-egbu anụ ọ bụrụ na ọ na-egbubu ofu efi hmm. ogbuwezi ya ịtọ hmm. maka na ndị na-eli nri dị onye na-ere ose ọ bụrụ na ọ na-egobe ofu nkata o gobezie ịtọ so ọ bụrọdị sọsọ ndị a ga-ewe n'ọrụ bụ ihe ga-ebenefit directly enwekwu indirect employment because na ọ ga-agbasa onye ọbụla ga-elite elele dị na ya ka m kwụsịgodo ebe a ok um, ka anyị gwakwa ndị na-ege anyị ntị ọ bụrụ na ihe anyị na-eme dị unu mma unu enwere ajụjụ unu enwe okwu unu etinyelụ anyị ọnụ n'ọmalịcha ụka anyị na-akọ taa ị na-akpọkwa i were onu be anyị na-ajụ ajụjụ a ka ndị ka ndị be anyị commissioner ada anụ oyibo sometimes maka ama m na ọbịa ga-ebe asụ oyibo mana ọ da anụ sometimes so ị kpọọ i were onu be anyị gwa ya okwu so that ndị be anyị nọcha n'ime obodo na-ege ntị aghọta ihe anụnwa anyị na-ekwu n'ụtụtụ a numbers ị ga-akpọ wee joinịa our conversation bụ 09072759950 09072759950 or 07068158029 07068158029 kedu ihe anyị na-akpa maka ya taa exploring

gwana anyị afa gị na ebe i si akpọ anyị Ugochukwu, welcome to the program. Daalụ. a chọ ịlụ gịnị ok ọ ga-aza gị akịta o kwubugokwa ya before mana ọ ga-aza gị akịta Ugochukwu daalụ maka isonyere anyị gaa n'iru na isonyekwala anyị na mkparịta ụka nka ọ dịkwa ka ị ga-akọwa ebe a na-alụ hotel ikwu na a na-alụ na international conference center mana ị ga-agbalị ya ee calls ka na-abatakwa ka anyị ka na-aza good morning daalụ maka isonyere anyị kee họteelụ ọ? okay biko gwana anyị afa gị na ebe i si na-akpọ Ugochukwu nke kpọkwa kịta okay ngwanụ daalụ Ugochukwu ka anyị zie onye ọzọ na-akpọ anyị ọ dịkwa ka ọ mụ ga-ejizi aka m wee kwuo ebe a na-alụ hotelu a na-alụ ya n'ime International Conference Center dị n'Independence Layout the heart of the town about 15 eh, minutes drive from the international airport mana kọmishọna nọ ebe a ọ bụrọ m ga-ekwulu ọnụ ya good morning
daalụ ekele dịrị gị
ọ ga-agwa anyị afa okay Nnamani si na Akpụọga Nike na-akpọ ngwa gaa n'iru ka ị na-agwa anyị okwu

ise ka anyị na-ekwukwa na culture Oh. ise a word of prayer from Nnamani. Ọ sị ka unu jidekwa ka unu ji na onye a sị na Onye a sị ya ya jide ka o ji na-eme ọfụma ọ sịkwa ee nke sọ bụla ede anụ igbo ka m ji na-akọwalụ gị ihe a ee ọ sị na ka ụgba dịkwa ka isi ya ee ihe ndị a niile gụpụtacha na a revive ka ọ bụrụkwa eziokwu ka ọ dịbe maka na ya ma na o mee Enugu steeti ga-achawapụta onye anwa biko kọwakwa maka this um, five star hotel 350 rooms 380 Kedu ihe e ji ewepụ- nje wepụta Asị na ya. ọ dị ka m chọ ka a lụọ ya na be m biko kekọkwala ha ọfụma ebe a na-alụ ya na ọ kwa the heart of the city Em, daalụnụ ọzọkwa ebe a na-alụ ya bụ 380 five star hotel bụ n'ime the International Conference Center ọ bụ na ị na-aga Okpara Square Okpara Square dị n'aka nni International Conference Center dịkwa n'aka ekpe n'ime ana anwa dị na International Conference Center maka na o bido n'ebe Okpara Square anwa wee pụkwa side Government House so o bulu nnukwu ibu ọ n'ime ebe anwa ka a ga-alụ the

eh, site eh, ịmago o nwe ebe o kwu na nwaanyị abụgola eze n'Enugu steeti eh, Onye Enugu Enugu Ezike Ezike. eh, in the past so ọ bụrụ na m abụrọ onye Enugu steeti si ebe ọzọ na-abịa m ga-achọkwa ịma biko kedu ka ebe a- ebe eh, eze Ebe nwaanyị nwaanyị eche nwaanyị ka o si anwa bụ wee dị. eze kedu ebe o bi kedu ka m na-afụ ya ị na-afụ ya ọ ga-eme gị ka i relate ere- eresonate ya with the story Mm. Ah, ihe ọzọ ọ ọ gwakwala anyị kịta wee bụrụ na ee o nwe nke tọ- tọsịrị m ebe chukwu bi ebe chukwu Mm. biri ndị a believe na chukwu and o nwere ihe melụ ha ji wee believe na chukwu There- there was solution ha na-enweta ebe ahụ onye ọbụla bịa ebe ahụ mgbe ahụ egwu ya o gboolu gị mkpa ọbụla

so apart from um, imebere Enugu steeti ka ndị ọzọ fụ ya e nwe ihe ndị ọzọ i bugasị n'obi ị ma na ministry anyị a buru ibu Mm. ministry anyị hospitality dị na ya culture dị na ya tourism dị na ya creative economy dị na ya which is eh, ma ndị na-eti egwu ma ndị nollywood okay a bịa na nke culture e nwere ihe anyị mere kịta anyị bịa anyị bịa kpọkọta ndị dibịa niile ọnụ mm. ndị eze nwaanyị niile ndị eze nwoke niile mm. wee kpọkọta ha niile ọnụ ha wee nọrọ under one umbrella we inaugurated them last month ha enwezie onye ndu kịta before ị gba afa mm. o so n'omenala ị ga-eje ị ga-enweta permit ị ga-enweta permit gị from the ministry agwago m ha mmadụ akọkwana ure enyi ị kọ ị kọ ure enyi anyị analụ gị license gị nke nke a na- nke a- nke a na-ele mmadụ ụkwụ nwere franchises. Acha ere. acha ere ha na-akọcha people i me poison anyị analụ gị certificate gị anyị analụ gị your permit so before ịgọkwa arụ mmadụ mba ife m melụ na ya bụ okwu bụ na abịalụ m setịa up a committee chaired by onye isi ndị mmọnwụ na ministry anyị maka na ị bịa na ministry anyị anyị nwere department na-afụ maka mmọnwụ dịka m si kwuo okwu baa n'okwu mmọnwụ nwaanyị- Ọ nwoke. ọ okwu ụmụ nwoke nwaanyị ewepụ aka ya ọkwa ị fụrụ mmọnwụ ọkwa ị fụrụ ọjị ọ, okwu nwoke ị ma omenala okwu ụmụ commission nwoke adịghị etinye ọnụ na ya Ehe, ha ejegokwanụ mechaa investigation ha niile wee nye m report wee nye their recommendation recommendation ha in fact before anyị na-akarịdị out recommendation anyị obodo anwa na onwe ha ewejigola aka ha wee mee ihe kwesịrịnụ ka ha mee so a bịa na ihe gbasara mmọnwụ mgbe anyị wepụtara ofu ụbọchị mmọnwụ niile e ji mara Enugu ga na-apụta ọ nya bụ ihe m kpọrọ mmọnwụ festival Festival. Eh, nke anyị na-ene anya na ọ ga-adị na October. October Mm.
okay nwa ndị Enugu eh, the Ministry of Culture and Tourism kwadokwala akwado ị- ịkpa ịkpị inyere anyị aka ka anyị kpalie amụ ọ bụrọkwa sọsọ mgbe mgbe a na-agba ihe ọgbụgba mgbe mmemme ee e, kama na ọ- a kpọtecha this tourism site ị nọkata ee ị kpọrọ ndị be gị jekene picnic na a na-emekwana ya ndị ọcha na-emekwana ya ị kpọrọ ndị be gị jee- jee na-alị anya a sị gị na waterfall na a na-eje nya unu eje ụmụ gị afụ ya n'anya ọ ma-abụ cartoon ọ ma-abụ film ha na-ekiri ekiri ha na-afụ ya ụfọdụ ga-abanyenwu n'ime mmiri abanye ọ bụrụkwa mụ nwa m fụ ebe a mmiri na-ekpo ọkụ one side na-eju oyi m ga-achọkwa ije eh, eh, m ga-eje ka m fụ n'anya ndị nnachie school fụga ebe ụmụazị na-aka akọ ma school bidosia jee na-akọrọ ha na ya fụrụ ya n'anya fụ ma ebe Chukwu bi ị sịzikwa ya na ị dịrọkwa sure Chukwu bi ebe ahụ nke a gbasara gị nyanwa afụgo ebe Chukwu bi so ọ bụrụ Enugu steeti anyị na-eje ịfụ a sị anyị na before the end of the year na anyị ga-afụ ihe anyị atụbarọ anya o nwedị nke na-atọ m ka this ICC coming to life Hotel Presidential coming to life Independence Layout a ga na-emekwa eme m ga-akwụnwụzikwa ụgwọ ụlọ mgbe a na Independence Layout ee ọ bụrụ onye mụ ihe onye dị smart onye mm. na-eje na-aga aga mm.

kwuchaa okwu anụnwa n'ụbọchị nke taa maka na a rapụ anyị the kind of excitement dị ma mụnwa n'arụ anyị nwere ike anyị a na-akpị a chi efo anyị amalutezi na anyị ama- ada m ekwuzi okwu ịṅụ mmiri ma ọ iri nni obi dị anyị mma ka i si bịa sonye na-akọwapụtakwalụ ndị Enugu ihe a na-eme ka ọ da na-abụ na anyị nụ anyị gụta ihe ụfọdụ na social media ma ọ bụ station dịka ESBS buo ya isuo imi onye ọ ga-abụ na anyị fụghị ya ka anyị malụ mana otu ọ bụ kọmishọna na-alụ ọlụ a bụ ihe pụtalụ bịa gwa anyị ama m na ee ọ bụrụ na ị na-elobu ọnwụ hope adịbago gị n'ime ọ bụrụ na ị na-elobu mgbapụ hope adịbago gị n'ime ọ bụrụ na iwe na-ewebu gị n'ụdị ọbụla n'ebe gọọmenti a nọ ị fụ na i nwebego plan to support the government o, na ndị ahụ ma nsọpụ nke sọpọtụ ha ebe ọfụma m solu lite elele maka sị na onye ọbụla bi n'Enugu na onye ọbụla bụ onye Enugu na onye ọbụla na-abịa Enugu bụ ndị ga-erute uru ihe a ọ chụpụ onwe ya n'ụgbọ ama asịkwanụ na ụgbọ eruterọ ya mee nke gị ka gọọmenti mee nke ya um, Commissioner for Culture and Tourism o nwe okwu ikpeazụ i nwe ikwu na program a ee ndị Enugu anyị na-ekene unu otu unu si wee tụnyelụ His Excellency Dr. Peter Ndubuisi Mbah vootu ọ gwara unu na ihe unu- ihe anyị na unu nwere bụ contract social contract ọ ihe ọ kpọrọ ya unu fụrụ na gọvanọ anyị bụ talk na do gọvanọ anyị bụ ekwu eme nkwa niile o kwere unu fụrụ na ọ na-aga emezu ya n'ofu n'ofu presidential o kwere nkwa ya international conference o kwere nkwa ya okay tourism o kwere anyị nkwa tourism unu fụrụ ihe na-eme ọ bụrọkwa sọ na tourism na sektọ niile mana health dịka otu unu si malụ wọdụ ọbụla dị n'Enugwu Enugwu nwere 260 wards wọdụ ọbụla ga-enweta ụlọ ọgwụ wọdụ ọbụla ga-enweta ụlọ akwụkwọ smart school onye ọbụla a lot of wards ebidogo nwetabe ya ihe a gba n'aka ejirọ enyo enene ya mm. biko ka anyị niile wepụta obi na-ekpelu His Excellency ekpele na-ayọ Chukwu ka ọ gbaa ya ume ka o nye ya ndụ ka o nye ya arụ ike maka na Enugu adịgo mma ndị Enugu tomorrow anyị atụgokwa down chi efokwakwanụ our tomorrow is here daalụ Dame Ugochi Madueke ịbịa solo anyị wee kpaa nkata na oge okwu a kpụ n'ọnụ bụ matters of the moment na uh, breakfast show good morning coal city ebe anyị kwuru maka the abandoned sites uh, of Enugu State revisiting them reviving them bringing them to life ya ka anyị kpaa n'ụbọchị tata anyị anụgo ya na over 85 abandoned sites ka a na-etinye anya 10 or thereabout ga-adị ready before this year agwụ anyị kwukwara okwu n'ihe ndị ọzọ bụ chief of which na ọ bụrụkwa i jecha n'ime ime ime obodo ndị a wee jee eh, jee nene anya eh, eh, ma the tourist site ma ọ bụ jee visit ya na ọ bụ na na a ga-enwecha security because the communities are involved so that ọ bụrụ na i je ikili anya ihe ọbụla ama mme gị and ịnụkwanụ na o nwere ihe na-eme mmadụ ọ gụkwa gị agụụ ije echi daalụnụ maka isonyere anyị daalụnụ maka ige ntị ndị niile kpọrọ ugochukwu one and two nnaemeka gabriel anichukwu um, okwuchukwu na ndị ọzọ niile m na-enwere ike ilota afa ha daalụnụ maka ịkpọ anyị ndị anyị na-enwe nwere ike ịza kọl ha kwa maka oge ka anyị wee hapụ kọmishọna bịalụ ee iso mee imeela anyị program ka o wee nwee ihe okwu daalụnụ nọdụ ọfụma onye ọbụla sepụkwa aka n'ihe ọjọọ mee nke gị ka gọọmenti wee mee nke ya thank you my name is ngozika mba signing off on the good morning coal city thursday edition join us tomorrow for the thank goodness it's friday edition of the show i'm out of here chioma My name is Chioma Agulanna. I'll be here tomorrow to ensure that you are really entertained.